agwetsa helicopter komanso alanda barracks ya asilikali ku dera la rostov cholinga chawo akufuna kuti putin achotse pa mpando mkulu wa asilikali ankhondo komanso minister of defense komabe akuluakulu a russia alengeza kuti wagner ikufuna kulanda boma ndipo akuyenera kulandira chilango amene akutsogolera chiwembu chimenechi ndi mkulu wa wagner mr prigozhin iyeyu ndi best friend wa putin kuyambira kalekale komanso amachokera tauni imodzi ya st petersburg atamaliza sekondari yake prigozhin anajoyina magulu a zauchifwamba ndipo anali armed robber mchaka cha 1980 pamene anali ndi zaka 24 apolisi anammanga pa mlandu wakuba anagamulidwa kukakhala ku ndende zaka 13 he spent 10 years in prison ndipo anamutulutsa mchaka cha 1990 kuyambira nthawi imeneyi prigozhin ankakhalira kwawo ku st petersburg kumene amapanga bizinesi yogulitsa ma hot dogs 1995 anatsegula restaurant yayikulu kwambiri komanso anali ndi kampani yogulitsa zakudya imene imatchedwa kuti concord vladimir putin atayamba kulamulira dziko mchaka cha 1999 prigozhin analemera modabwitsa mu 2001 anawina contract yopereka zakudya ku state house mu 2012 anawina contract ya 200 million dollars kuti azipereka zakudya kwa ana asukulu mu 2015 anawina contract ya 1 billion dollars kuti azipereka zokudya kwa asilikali ankhondo pamene ndikulankhula apa iyeyo analemera kwambiri ali ndi nyumba zapamwamba magalimoto makampani private jets komanso ali ndi ndalama zokwana 1 billion us dollars anthu ambiri ku russia amamudzudzula chifukwa cha katangale komabe dandaulo lawo silimamveka chifukwa iyeyu amacheza kwambiri ndi putin prigozhin alibe udindo wina uliwonse wa boma koma amalandira ulemu kuposa nduna nthawi zina amaloledwa kupezeka mamiting ofunikira boma mamiting okhuza za chitetezo okhuza za intelligence ngakhalenso mamiting okhuza za chuma iyeyo amapezeka koma chikhalirecho alibe udindo wina uliwonse wa boma si advisor si nduna komanso samagwira ntchito mboma mu 2018 tinamuona kuchita zokambirana ndi vladimir putin komanso president wa ku madagascar zonse zimene zimachitikazi sizimasangalatsa nduna komanso akuluakulu ankhondo ena mpaka anapita kukamuchenjeza putin kuti asamale ndi mkulu ameneyu koma putin sanamvere 2014 pamene russia inalanda crimea mdzikolo munabuka gulu la nkhondo lotchedwa wagner inu mukudziwa kuti malamulo a russia amaletsa munthu aliyense kukhazikitsa gulu la nkhondo koma 2014 munthu wina wake anaphwanya lamulo ndi kuyambitsa wagner group zigawenga za gulu limeneli zinkatumizidwa ku syria crimea komanso zina zimatumizidwa ku africa maiko a mozambique mali burkina faso komanso equatorial guinea itayamba nkhondo ku ukraine mu 2022 mr prigozhin anabwera poyera ndikulengeza kuti iwowo ndiye mwini wake wa gulu la wagner mmene ndafotokozera poyamba kuti wagner inayamba 2014 pamene kumachitika chipwirikiti ku crimea koma anthu sanadziwe kuti amene anayambisa gulu limeneli ndi ndani 2022 itayambika nkhondo mwezi wa february ku ukraine prigozhin anabwera poyera ndikulengeza kuti ineyo ndiye mwini wake founder wa wagner group mu nthawi imeneyi prigozhin ankalemba ntchito zigawenga zakunja komanso akaidi ndi kumawatumiza ku ukraine mkulu wa nkhondo komanso minister of defense sanasangalale ndi mfundo imene prigozhin amachita yotenga akaidi kumawatumiza ku nkhondo onsewo anapita kwa putin kukadandaula kumupempha kuti aletse zimenezi koma putin sanamvere masiku ochepa chabe atapita kukamudandaula kuti bwana putin musamalole prigozhin kumapita ku ndende kumakatenga akaidi kuti azikamenya nkhondo ku ukraine putin atakana kumvera zimenezi anachepesa mphamvu za mkulu wa asilikali ankhondo anamuwuza kuti asiye kuyang'anira operation ya ku ukraine anasankha msilikali wina wotchedwa general surovikin kuti alowe m'malo mwake mukamvetsera bwinobwino mukhoza kuona kuti putin amamkonda kwambiri mkulu ameneyu prigozhin chifukwa akuluakulu ankhondo aja ndi minister of defense ataona kuti prigozhin akupita ku ndende kumakatenga akaidi kumakamenya nkhondo ku ukraine anapita kumuuza kuti bwana zimenezi si zabwino mumuuze prigozhin asiye kutenga akaidi kumapita nawo ku ukraine putin ananena kuti inunso ndinu ndani nthawi yomweyo anamuchepesera mphamvu mkulu wa asilikali ankhondo kumuuza kuti iweyo usamayang'anirenso nkhondo imene ikuchitika ku ukraine ndisankha munthu wina anasankha general surovikin amene analowa m'malo mwake zitachitika zimenezi wagner anamasuka ndi kuyamba kutumiza akaidi ku nkhondo tinamvapo za akaidi ambirimbiri amene anafera ku nkhondo pamene anali ku prison ya russia mnyamata wina ndi uja wa ku zambia amene anamutenga chifukwa amawauza kunena kuti inuyo mukapita ku nkhondo mukakakhala 6 months tikutulutsani tikupasani ndalama muzipita kwanu ndiye kuti sentence yanu ikhala kuti yatha akaidi ambiri anatengeka ndikumapita ku nkhondo ku ukraine ena anafera konko mbali inayi asilikali ambiri a russia sanali okondwa ndi zimene amapanga putin pomapereka mphamvu zambiri kwa zigawenga iwo anali ndi mantha kuti mkulu ameneyi prigozhin akhoza kudzaukira kutsogolo kwake kuonjeza pamenepa akuluakulu a wagner kuphatikizanso prigozhin amadana kwambiri ndi akuluakulu ankhondo ngakhalenso putin inner circle zonse zimene zimachitikazi kumatenga akaidi kumatumiza ku nkhondo amene amamuyikira kumbuyo anali putin yekha atakwanisa kugonjetsa asilikali a ukraine ku bakhmut prigozhin anayambapo kulankhula mwano komanso kunyoza asilikali a russia nthawi inayake anauza dziko lapansi ponena kuti wagner is the most experienced army in the world anapitiriza kumanyoza minister of defense pamodzi ndi akuluakulu ankhondo anachenjeza kuti president putin akachita chibwana ndiye kuti anthu aku russia adzayambisa revolution ndi kumuchotsa pa mpando mawu amenewa sanasangalatse putin ndi nduna zake anakumana m'kachipinda komata ndikugwirizana zofuna kuthana ndi prigozhin before its too late apapa ndikuwuzeni mwachidule kunena kuti minister of defense mr sergey shoigu sanali okondwa ndi kutulutsidwa kwa akaidi ena oopsa kwambiri ku ndende chifukwa akaidi amene amatuluka kumeneko ena anali kunena kuti life in prison ena anali kuti anapha anthu ena zinali zigawenga komanso ena anali mbava zoopsa kwambiri ndiye minister of defense sanali okondwa ndi kutulutsidwa kwa anthu amenewa anachenjeza kuti zimenezi zikapitirira ndiye kuti wagner idzakhala chiopsezo chachikulu kutsogolo anapempha president putin kuti aletse mchitidwe otenga akaidi ndi kumatumiza ku nkhondo mdziko la ukraine putin anamveradi malangizo amenewa mwezi wa januwale chaka chino anabwezeretsa mphamvu za mkulu wa nkhondo amenenso ali number 1 enemy wa prigozhin pamene pano ndi pamene panayambira mavuto onse wagner inaletsedwa kulemba ntchito akaidi komanso prigozhin anauzidwa kuti azipempha chilichonse chimene akufuna pa nkhondo imene ikuchitika ku ukraine chifukwa iye uja zida zonse zimene amagwiritsa ntchito kaya ndi matanki amazitenga kuchoka ku russia ndiye vladimir putin adabwezeretsa mphamvu za army chief of staff amenenso ali number one enemy wa prigozhin prigozhin sanasangalale anali okwiya kwambiri chifukwa mkulu ameneyu analetsa gulu la wagner kumalemba ntchito akaidi amene ali kundende komanso anamuwuza iyeyo kunena kuti azipempha chilichonse chimene akufuna kwa iyeyo koma chifukwa chodzitenga kukula iyeyu samapempha chifukwa ameneyu ndi mdani wake chimene amachita amapita pa wailesi ndi kuyamba kunyoza asirikali a russia pa 5 may ananyoza putin minister of defense komanso mkulu ameneyi wa nkhondo 4 days later pa 9 may anabwerezanso kunyoza president mukamvetsera bwinobwino maspeech ake zimangoonetsadi kuti the guy has lost contact with putin sometime back chifukwa amaonesa kuti iye samalumikizana ndi putin nde amayankhula mwamkwiyo kuti putin amve uthenga umenewu kumayambiriro a mwezi uno parliament ya ku russia inakhazikitsa lamulo magulu onse amene akuthandiza pa nkhondo ya ku ukraine ayenera kukhala pansi pa minister of defense prigozhin atamva lamulo limeneli anapitanso pa wailesi ndi kulengeza kuti wasiya kumenya nkhondo ndinafotokoza kale kunena kuti prigozhin amadana kwambiri ndi minister of defense sergei shoigu komanso mkulu wa asilikali ankhondo wa ku russia ndiye january 2023 putin anabwezeretsa mphamvu za mkulu ameneyu eh, mkulu wa nkhondo kuti aziyang'anira zimene zikuchitika ku ukraine kusonyeza kuti prigozhin ngati akufuna zida za nkhondo akuyenera kumpempha iyeyi koma prigozhin amamuderera munthuyu ndiye sanafune kuti azimpempha amangopita pa wailesi ndi kuyamba kunyoza wagner italengeza kuti yasiya kumenya nkhondo ku ukraine inauzidwa ndi asirikali a russia kuti ichoke pamene russia inatumizako gulu lina latsopano la ku chechnya koma pamene amakonzekera zosamuka taona ziwembu zosiyanasiyana zikuchitika ku russia nthawi inayake mabomba awiri anaponyedwa ku nyumba ya putin zigawenga zakhala zikulowa ku russia kudzera ku boda ndi ukraine ndi kumachita ziwembu mizinga inaponyedwa mu mzinda wa moscow tinaziona zimene zikuchitika komanso panali mphekesera ina imene inamveka yonena kuti prigozhin akumalumikizana ndi anyamata a zelenski zonsezi zimangomveka ngati mphekesera pachiyambi mukumbukira last time ndinafotokozapo kunena kuti wagner ikuganizidwa kuti ndi imene inaponya mabomba mu mzinda wa moscow anthu ena amatsutsa ndiye m'bandakucha wa lero gulu limeneli linalowa ku russia pochokera ku ukraine panali zigawenga zoposa 20,000 zimene zikusogozedwa ndi prigozhin anapita mu mzinda wa rostov umene umapezeka chakumalire ndi dziko la ukraine wagner yalanda mzinda onsewo airport komanso ofesi ya asilikali polankhula ndi atolankhani iyeyo ananena kuti cholinga chake sikuti akufuna kulanda boma koma akufuna kuchosa pa mpando mkulu wa asilikali ankhondo pamodzi ndi minister of defense palinso asilikali angapo amene akumpanga sapoti asilikali amenewa aboma akumpanga sapoti mkulu ameneyu koma angobisala kaye chifukwa akuopa kumangidwa pali former deputy minister of defense mr michael komanso former deputy commander general roman gavriloli akuluakulu awiri amene ndatchulawa zikumveka kuti alowa gulu la wagner pamodzi ndi asilikali enanso amene amadana kwambiri ndi putin